aa kalata ati inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene ndakondwatu ndinawonso mwayi woti ndikulembeni kalata inuyo achimwene anga okondeka kaya zikuyendani bwanji anzathu inu kumangalandeko kuno kwanu kwa abere anu ayi ndithu moyo kusuntha amwene Kwathu kuno panopa ndiye ee kukutentha osati sewero achimwene. Moti kutentha kwake ngakhale nkhuku poikira mazira amakhala ophika kale. Umangotola kusenda kenaka basi kudyera nsima. Zimenezi zikuonetsera poyera kuti mvula ulendo uno ndiye ivumba osati masewera ayi. Mwapaderadera amwene mutilole ndiperekenso sawatcha kwa nkhwantha za maulendo a pa bus kwathu kuno za Kwezy Buses. Bus imafunika idzikhala yopatsa chikoka amwene osati bus yodetsa nkhawa ayi ndithu. Nchifukwa chake maulendo a pa bus pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu anthutu kuno samaganizanso za bus ina m'mutu mwawo mumangoyenda Kwezy buses basi! Kukuchitika zinthu kwathu kuno achimwene. Ndikudziwa kuti mudzikhala munnena kuti mm Obwande inu malovu anu oyipa kwabasi. Kungokamba za ku unduna wa za ulimi kwa sabata ziwiri zokha basi nzanu wapita! Kukhala matero? Ayi achimwene, koma zinanyanya amwene. Chiyambireni ulendo wina uliwonse kumangokhalira kuva nkhani zimodzimodzi za ku unduna wa za ulimi. Ngati si sikando ndiye kuti mwina china chake chimayenera kuchitika koma sichikuchitika. Ndinakuuzani kale kuti Nyasaland. Ndinakuuzani kale kuti ka Nyasaland kathuka. Panopa nkhani zimene timadalira ndi za ulimi basi, kotero munthu kumasewera ndi ulimi kumakhala kusewera pa ulimbo. Apita ndithu achekulu koma mapitidwe akewo ndi aah ayi mmwemo kumapita kuchita kuchotsedwa pagulu simapitidwe abwino ayi. Nthawi koma adali nayo yoti asinthe zinthu. Machenjezo nde tidapereka kuti takonzani pakuti komanso pakuti ayi ndithu go Zisankho zina zimachitika mochedwa kwambiri, kuyesera kugwedeza, ayi ndithu, go wapita muumbi wathu wa zifanifani za ng'ombe ku maofesiko. Sindikudziwa kuti ndi mmene zateremu ng'ombe zidaumbidwa zija zichotsedwa ku unduna apita nazo, kapena mwina ubwanta safiri ndi kuchikamwa. Ndikudziwa mundinena kuti koma Obwande, mnzanu kumunena choncho bwanji? Ayi, ngati kunena munthu. Komabe zimene zimachitika tidanena kale amwene kuti wina wake ndithu akuyenera kuyankha apa amwene. Kubetsa ndalama zathu za misonkho poyerayera kwa madobadoba anyamata a Two Finger loko mutakhala kuti ndi inuyo, mmati musekelere zoterozo? Ma targets nkumapatsidwa ndithu bwinobwino, pomadzafika mwezi wakuti, akulu chakuti chidzakhala chitachitika. koma go osalabadanso kufotokoza kuti inde bwana paja mudati pomafika mwezi wa sepitembala tidzakhale chakuti chakuti chitachitika koma mundikhululukirapo pang'ono tichedwerako pang'ono koma zichitika ndithu ayi ndithu chipeya kumutu basi ngati faza khrisimasi abale Nkhani za mega farms takamba kokwanira. Panopa tiyeni tichitepo kanthu. Pomwe adzafika mwezi wa December zidzakhale kuti nkhanizi zayamba, anthu ayambapo kudya mondokwa wa kumeneko. Ayi ndithu, koma apa mpakumwa, apa mposamba, pakalapakala. Koma tsono opanda ntchito. Lero lino mpakana pano choloza chenicheni tilibe amwene. Loko mutakhala inuyo, mungamangomusunga basi munthu kumumvera chisoni kuti ayitu amafanana ndi Museveni ndiye ah basi tibamusungabe? Kudzuka m'mawa, basi bungwe logulitsa chimanga tathetsa kaye, zinazo tikonzabe bwinobwino. Tikonzabe bwinobwino mpakana miyezi itatu. Anthu asakupita kuntchito. Kuli chimanga kumeneko muzipinda zosungiramo chimanga. Sitikudziwa kuti kaya makoswe ndiye akuyenda bwanji kapenanso chiswe chimene. Kungolamula basi kuti pakadali pano tatseka bungwe logulitsa chimangali. Koma kuti ndiye zikatere titani? Ayi ndithu go! Osamadziwa chochita ayi. aa inu munatseka chinthu chomwe mulibe pulani b nanga anthu ogwira ntchito kumeneko mukuti nawo bwanji ali ndi mabanja ena amakhala mnyumba za renti ndiye mukuti bwanji kwenikweni ayi ndithu bobobobobobo ish ayi ndiye wachita kunena munthu wamkulu kuti nthawi ino siyowopana kuti awa ndi ampingo wanga okwapatira tambala ndiye ndikawatere ndiye kuti andichitira tintini ku mpingoko ayi ndithu wanenetsa munthu wamkulu kuti panopa sizakuti ayi alliance nde ifene nda alliance nde mu- muwasiya auje chifukwa nda alliance ayi ayi ndithu kutema kutema basi manyasa akufuna miyoyo yawo isuntha amwene panopa makosana ena ake pakadali pano thukuta lili kamukamu amwene akuchita kudziwa kuti eh, ife ndi mmene zinthu zake zikuyenderamu palibepo chathu apa alipo ndithu makosana ena ake akumatchedwa anduna koma masanje enieni amwene palibepo chimene amachita kupatula kukwera vimagamoto vikuluvikulu kuchita kuyendetsedwa mbendera petopetu ena ake amadzimva kuti iwowo ndiwoyenera basi kukhala nduna ngakhale atamataya nthawi yawo m'maofesi kusewera zibaka kapena kutanganidwa kukwatira mitala alibe nazo attention nditapatsidwa mpata amwene oti ndiloze achoke ndani ndi ndani Ah, ndikhoza kuloza amwene ena angotithera ndalama basi palibe chichita iwo ndiponsotu pena pake ndimadabwa kuti awawa mwati anapatsidwa unduna oti azichite chiyani palibe pochita chilichonse chimene amachita ndipo nduna zakuchangamuka ukayamba kuzitchula sungapitirire pa 10 kutanthauza kuti zambiri mavubwa enieni achoke koma basi ayi ayi ofunika abwere ku chikumbeni kuno adzatenge anthu ngati mwanjo wa ifeyo obwantasa basi ndikudziwa kuti monga mwa nthawi zonse mundichepsa kuti obwantasa adzatengeni mudzikatalikwa kumeneko amwene masotu amanyenga pole mphwanga oho komano iyi ndi awo osema ziboliboli za ng'ombewa apita zoona koma ndimangolingalira kuti anyamata awo ku unduna ndiye ziwathera bwanji Chifukwansotu pena pake ulendo ujawu ndidanena kale kuti inde andalewa amayenera kukhala amachawi, kuthamangathamanga ngati anduna kuonetsetsa kuti zonse zili m'chimake bwinobwino. Koma m'maofesimunsotu muli anyamata achipongwe, athamo, anyamata omera m'mbali. Amangotenga zikalata zofunika kwambiri basi kukhalira, akuti haa adziwanso mdala ameneyo, zake izo. Tsoka lake? odzachotsedwa ntchito ndi kumakhala mkulu maleyo anyamata omvana ndi madobadoba basi zautayale inde owumba ng'ombeyo yakhoza kukhala kuti ndi ozizira chabwino koma anyamata ena kumeneko amayeneranso kugwedezedwa ndinacho chikhulupiriro chonse kuti madobadoba amene adabwera ku unduna kudzatibera ndalama zathu sadabwere okha ayi ena ake amkati akudziwa bwino lomwe inde zodyana nkhuyu zimapota akulu koma ananso zikuyenera kuwapota. Za madobadoba obwera ku unduna zinadziwika kalekale ndipo tinadziwanso kuti pali nkhope zina zokonda kupitapita ku unduna wa zamalimidweku ndi nkhope zachabe ndipo nkhani yake ithera mu misozi. Ena ake anyamata akuyenera kuwankhaponso. Inde kuchotsa nduna n'kwabwino koma nthawi inayake sikumakhala kukonza zinthu. Zilipo nduna zina zimene zidachotsedwa m'mbuyomu chifukwa cha zolakwitsa za anyamata awo. Nduna zikamachoka, anyamata adzichokanso ena ake. Apo ayi tizikhala kuti sitikukonza chinthu chilichonse achimwene. Zili ngati kuthira vinyo wabwino kwambiri watsopano m'matumba akale. Ndipo mmene anzawo a obwana akuthothokera, ee, ukatero umva uje ujatu ndamuchotsa basi kuyambira lero. Ee, ah, uje uja koma ndikukhala ngati kuti ndikumuganizira za katangale. Ee, ah, koma uje wapita. Sindikumatha kudziwa kuti pomadzafika nthawi ya masankho ina, mwati obwanawo sadzakhala okhaokha koma? Chifukwa nde ee! dala, unzawo uthotholedwa osati tcherera mwamva inu? Mmodzimmodzi umapita eti basi. Penanso kumati oho! Koma unzawo obwana udali onthu ondede mwamva inu? Koma mwene, ndiye kuti ife zampirazi kwathu kuno basi zimativuta kwambiri basi, basi. eish mpira wamapazi wosewera mu mchenga kumativutanso koma minyama imeneyi bwanji adati minyangayo koma ndi ndani akadatisiya jamani iyayi ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande amavuta kunyasalande